ale tun bɛ mun kan o de tun bɛ waati kan comment donner l'heure en anglais ou comment don demander et donner l'heure en anglais i bɛ ɛri ɲininkali kɛ cogo di ani i bɛ ɛri fana di cogo di anglɛ la an ye lesɔn kun fɔlɔ k'a la n'o ye i bɛ ɲininkali kɛ cogo di i bɛ mɔgɔw ɲininka ɛri ɛri jumɛn bɛ yen o bɛ fɔ cogo di anglɛ la e bɛ se o question in na nɔ an ye ɲininkali fitinin fila di o kɔfɛ kumaden minnu bɛ yen n'i mago bɛ jɔ o la ɛri di tuma na an ye kumaden naani fana di o la e hakili b'o la wa ɔhɔn e ka ne hakili jigin ta a fɔlɔ ye jumɛn ye n'i bɛ mɔgɔ ɲininka ɛri la i b'a fɔ cogo di i b'a fɔ ko what time is it what time is it a filanan ye i bɛ se ka ɲininkali fana kɛ what is the time what is the time ninnu tun ye ɲininkali fitinin fila ye mun di n'i bɛ question ɲininkali kɛ n'i bɛ ɛri ɲininkali kɛ o tɛ ensuite an ye kumaden damadɔ fana di mun n'i bɛ ɛri di n'a ye i tɛ se ka ɛri di f'i k'olu dɔn o fɔlɔ ni ɛri dafalen don i n'a fɔ l'heure exacte ou bien l'heure pile i b'a fɔ o'clock o'clock o tɛ ensuite ni ɛri tɛmɛna ni miniti hakɛya dɔ ye i tɛ se k'o fɔ f'i k'a fɔ ko past past ani ni ɛri bɛ a kilancɛ kilancɛ la n'o ye quart ye i b'a dɔn ɛri sariya la ni ɛri sera miniti tan ni duuru ma i man k'a fɔ ko a tɛmɛna miniti tan ni duuru i b'a fɔ ko a tɛmɛna ni quart ye o de ka ɲi n'i ye miniti tan ni duuru fɔ an b'a faamuya mais a ɲuman ye k'a fɔ ko quart quart bɛ fɔ cogo di angilɛ la an b'a fɔ quarter quarter ensuite ni ɛri bɛ a cɛmancɛ la ɛri ye miniti bi saba ye ɛri ye miniti bi wɔɔrɔ ye donc n'a b'a kilancɛ la i b'a fɔ ko half half ninnu ye kumadenw ye kalanden kan ka se ka ninnu dɔn yanni a k'u emploi daminɛ a k'u labaarali daminɛ donc bi an bɛna mun ye so today we are going to see how to answer the questions about the time bi an bɛna mun ye o de ye ni ɲininkali minnu kɛra i la ɛri kan yala i b'a jaabi cogo di i bɛ ɛri di cogo di angilɛ la bi video in nafa ka bon kosɛbɛ jija ka video suivre fo a dan na i jija i ka video suivre fo a dan na i bɛna ɛri di cogo di hali a tɛna gɛlɛya i ma yɛrɛ an b'a daminɛ ni ni ɛri dafalen don ni ɛri dafalen don angilɛw bɛ ɛri di cogo min na ani faransɛw ta di cogo bɛɛ kelen koyi i b'a bɛɛ i b'a fɔ dɔrɔn ni ɛri dafara i ko an ko ɛri dafalen o bɛ fɔ ko o'clock i n'a fɔ pile

i jija ka video yɔrɔ nin suivre kosɛbɛ a nafa ka bon kosɛbɛ parce que danfara bɛ français ni anglais cɛ ɛri di la nin yɔrɔ in na o ye yɔrɔ jumɛn ye ni français bɛ ɛri di miniti dɔ tɛmɛn'a sanfɛ français b'a daminɛ de gauche à droite de gauche à droite o kɔrɔ ye mun ye k'a daminɛ numan fɛ ka taa kinin fɛ o tɛ ɛri de bɛ numan fɛ miniti bɛ kinin fɛ donc a bɛ ɛri fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka miniti fɔ e bɛ ka ne ka kuma in faamuya faransɛ bɛ ɛri di k'a daminɛ numan fɛ ka taa kini fɛ o kɔrɔ ye a bɛ ɛri fɔlɔ fɔ ka miniti fara o kan o tɛ bon anglɛ b'o kɔntrɛri de di o sinna o kɔ kan c'est à dire l'anglais donne l'heure de droite à gauche o kɔrɔ ye mun ye a bɛ ɛri di kinibolo fɛ ka taa numan fɛ a b'a daminɛ numan fɛ ɛ kini fɛ ka taa numan fɛ o kɔrɔ ye di a bɛ miniti fɔlɔ fɔ ka sɔrɔ ka ɛri fɔ a bɛ miniti fɔ ka ɛri fɔ a bɛ miniti fɔlɔ fɔ o kɔfɛ ka na ni ɛri ye alors que français b'a daminɛ ɛri la ka na miniti la donc vous voyez la différence Do you see the difference? So English gives time from right to left. O y'a fɔ ten ko anglɛw bɛ ɛri di ka bɔ kinin fɛ ka taa numan fɛ. Miniti de bɛ kinin fɛ a b'o fɔlɔ fɔ o kɔfɛ ka na ɛri fɔ o bɛ numanyan fan fɛ. Donc français ta o contraire de. Ni n b'a fɔ sisan ko une heure tɛmɛna miniti duuru ye une heure cinq minutes

Répétez avec moi. 5 past 1. O kɔrɔ ye ko une heure tɛmɛna miniti duuru ye. A ye duuru fɔlɔ fɔ, o kɔfɛ ka kelen fɔ parce que kelen ye heure de. Nɛgɛ kanɲɛ tan, nɛgɛ kanɲɛ kelen tɛmɛna ni miniti duuru ye. Mɛ ale b'a fɔ ko miniti duuru tɛmɛna nɛgɛ kanɲɛ kelen sanfɛ. Oui, n'i ko i b'a traduire bamanankan na, a bɛ kɛ tan de. Donc, anglais b'a fɔ 5 past 1. n'a b'a fɔ ko deux heures dix deux heures dix nɛgɛ ɲɛ tan nɛgɛ ɲɛ fila tɛmɛna miniti tan ye a bɛ deux heures fɔ ka tan fara o kan o tɛ faransɛ b'a kɛ ten de gauche à droite mɛ angilɛ b'a fɔ ten

two o'clock ten o'clock o ni faransɛ bɛɛ ye kelen mɛ ni ɛri miniti dɔ tɛmɛna sanfɛ an bɛ miniti fɔlɔ fɔ ka sɔrɔ ka ɛɛ mun kɛ ka ɛri fɔ donc nin ye ɛri di cogo filanan ye ɛri di cogo sabanan an bɛna o ye video natɔ la o ye ni ɛri tɔ tora moins moins bɛ fɔ cogo di moins bɛ fɔ cogo di angilɛ la donc n'i ye nin rɛgili saba dɔn dɔrɔn e bɛ ɛri di sans problème ɛri dafalen o ye o'clock ni ɛri tɛmɛna i bɛ miniti fɔ ka past fɔ ka sɔrɔ ka na ni ɛri tɔgɔ ye ni a tora moins n'a tora ɛri min bɛ ka na o tɔ tora hakɛya min i b'o fɔ o fana an bɛn'o ye video wɛrɛ nin ye ɛri dicogo filanan ye sabanan an bɛn'o ye video wɛrɛ k'an bɛn video wɛrɛ